na-ekwusi uche ụfọdụ aka ụka kafuo uche anyị wee na-ajụ taa ị makwa ikwu nne gị ijegokwa ikwu nne gị maka na o nwee ke treatment a na-enye nwadiana eje ikwu nne gị C.Y. Obi mgbe anyị nọ off ị na- ị na-agwa m maka ya Ee. onye a bụ nwadianị Mm, na onwe gị esi wee jee ikwu nne gị Mm. o nwee ka ihe si wee dị mm, ya na-asị na onye a bụ nwadianị na onye a bụ nwadianị mm. ọ na-enye ezigbo ugwu mm. akwanyere gị ugwu mm. onye pụta ọ na-ene nwadianị ọkachasị ọ bụ na arụ dị gị mma ka ị bịa eze na ị na-eje ikwu nne gị wee buru moto ee ma ọ bụ na ị na-eje ikwu nne gị ọ bụrụ na ị bụrụgo commissioner ma ọ bụ na ị bụrụgo senator ma ọ bụ ya na e, o nwee mmemme na-eme be anyị enwerekwa sọ na a na-akpọ ịrọ mmụọ mgbe ahụ ee o nwere period bụ onye ọbụla bụ strange onye bịara abịa a na Exactly. enweta ha pịa ha ụtalị Exactly. mana nwadiana bata ha onye ọbụla esere aka Onye ọbụla. iji ịpịa ụtalị asị n'ọkwa nwadiana ọkwa nwadiana Ọkwa nwadiana, ọkwa nwadiana. ihe nke a pụtara bụ gịnị na ikwu nne na-echekwaba the ikwu nne protect Exactly. na ị bịa n'ikwu nne gị o nwere ife ị na-azọ mmụọ nọ n'ikwu nne gị na-afụ gị dịka nwa mmadụ nọ na ya na-afụ gị dịka nwa Exactly. ewee m na-ajụ na-ege anyị ntị taa ijegokwa ikwu nne gị ịmakwa ụzọ ikwu nne gị ụfọdụ n'ime anyị na-eche ka ọ waa n'afa tupu anyị ejebe ikwu nne mba wepụta one day in a year sọsọ ofu ụbọchị na ụbọchị dị etu a na ị ga-adị na-aga ikwu nne gị ka a gọọrọ gị ọfọ ndụ ka mmụọ nọ na ya gozie gị ka mmadụ nọ na ya gozie gị ka ị maba mmiri ka ị maba anwụ ka ị jebe ejebe ka ị- ka ị naba anaba ihe anyị nwere ịjụ taa M wee sị ka m gbado ụkwụ ebe a wee jụọ nnukwu nna C.Y. Obi ịmakwa ikwu nne gị ama m ikwu nne m ijegokwa nne m nne m bụ onye Ọzụbụlụ onye Ọzụbụlụ Yes, and eh, anyị na-ejebe Ọzụbụlụ emume ọbụla Mm. Christmas New Year Easter hmm. then abịa na mgbe anyị ji eme ihe omenala hmm. eh, ihe dịka na ịlọ mmụọ na ịgodosi ụmụ mmụọ omenala hmm. anyị na-eje ikwu nne anyị anyị jee ikwu nne anyị anyị na-agbara ọjị buru ụmụ ihe na-emegasị ka arụ dị mma hmm. eruo n'ikwu nne anyị anyị achọba okenye maka eruo na compound na family ma anyị nọ hmm. enwere onye bụ okenye dị mm. eluo ebe ahụ ikpokụgodo okenye ewee weta ọjị asị na nwa diana ebe mm. ekwuru ya na nwa diana ebe onye ọbụla na-alụ ka abịa fụ nwa diana onye ọbụla na-agba ka abịa fụ nwa diana ewee jụzie kedu onye nwa diana ya si n'arụ maka a ga-ajụ ị bụ nwa onye afa my mother bụ Agnes ewee sị na ee na ọ nwa Agnes mgbe na-eji etu esi ekwu ya n'ala Igbo na ọ nwa Agnes ewee sị ee nwa Agnes nke bi Ọkịja asị ee mmadụ niile a na-agbakọta nwantịntị oge ịfụ ụdị ọjị a ga na-atụ ka ọba na-ebu ka ọbara nwa diana ụfọdụ ga na-aghọta akị oyibo ụfọdụ ga na-ebute banana ụfọdụ ga na-ebute painapụl etu a ka esi ewere nwa di nwa diana na-anazi ọ na-achọ trela ọ na-achọ trela ịma eh, ihe ihe ahụ pụtara nke bụ onye na-ege anyị ntị bụ na ihe niile dị n'ukwu nne gị na-afụ gị dịka nwa ha na-echekwaba dịka echekwurisi eche chekwawa akwụ so ọ bụrụ na ị na-ege m ntị taa na ijebero ukwu nne gị dododo gbaa mbọ ekwena ka Ista gafee ọ bụrụ na ị nwere ego golo mba ji na-anọ gbala ọjị na-anọ golo ofu nnekwu ọkụkọ ka ije egbukwe na ọkụkọ ahụ eye enye gị aka ya Ee. ọ bụrụ na ewu ka iji wee jee egbuo ewu ahụ eye ebenye gị ofu aka ya Ee. ọ bụrụ nke nwa diana Ee. ọkwa ịma na ije mba na- na-akwala ozu ebe emere ihe egbucha anụ a na- a na-ekepụtara nwa diana na-ekepụta nwa diana anụ ya gosiri na nwa diana so wee nwere nwa diana so wee were oke Ee. ọsọ chụba nwata ọgba n'ukwu Ọgba nne ya. n'ukwu nne. kedu ọsọ na-achụ gị ọsọ mmụọ ka ọsọ mmadụ ọsọ atụ atụ amụ amụ a sị gị chọke n'ụzọ ukwu nne gị ọsọ di na ị na-achọ di a sị gị chọke nekene anya n'ukwu nne gị ọsọ na ego abịarọ a sị gị nekene anya n'ukwu nne gị maka na ọsọ chụba nwata ọgba n'ukwu nne ị makwa ụzọ ukwu nne gị ị na-ejekwa ukwu nne gị anyị soro na ahịa achighata anyị emepe ekwentị ka unu wee tinye ọnụ anyị ka nọ na ozi ọma ọdịnala ebe nkụ dị na mba na-eghere mba nni ka anyị zụrụ n'ahịa ndị Zodiac Freight Services anyị na-abịa